m wee gwa Eke Hit nwanne m sị ya were ọkpa ị were ọsọ were ije gbada Ọka ka ije verify ya yourself before we ejila aka ba bịa abịa okay now two days ago bụ Sunday etila arụ na nke Eke Hit Eke Hit gbaa ọsọ kedu ibe ị na-agbala ọsọ ma ịma na aka gị dị ọcha as I'm talking to you edeclarego Eke Hit wanted maka na amara ibe ị na-agbala ọsọ mmadụ chụgidekwa m ọsọ bata be nna m ma ọ be m ma agbazikwala gị ọsọ na nkwụcha abụla ụjọ mana onye ziri ezi bara ụlọ na-azọ ndụ na gọọmenti kwuru sị na ịma na ị na-eme dibịa na-eme eze nwaanyị come to the government house eme gị screening ọ bụrụ na ị nwebu certificate old certificate or old ID card or whatever na i register vugo come back again gọọmenti Anambra the present governor the present gọọmenti the present ministry the present commissioner dị in charge of everything that concerns culture and tradition chọlụ ka ya malụ ndị niile bụ ndị traditional medicine practices ya ndị na-apractice mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke a na-akpọ native doctor n'ọnụ ndị iti na iwe ị ya-amadebe wụ na Chukwu weluchee gọọmenti ewelu o nwere onye na-amalụ gọọmenti aka ọ gọọmenti bụ ihe ọ dị n'aka ime obodo ka ọ dị mma and iwe ọwụna ba ya-eme ka obodo wee dị mma ka ba ya-eme a wee sị onye ọwụna kunie jee Ọka ka ije identify ya yourself with the present law ị bata there ịmara agụ agụọrụ ị the law ichekichee onwe gị o nwe ebe i si eri mperi ime gịnị iwepụ nke ahụ na gọọmenti edego law kwuo na ba achọrọzi iwe dị etu dị etu dị etu e screenchee gị ifilie fọm ifilichee fọm ịkwado anali gị nọmba idetuo nọmba eji enweta gị etinye gị na group chat platform iwe gọọmenti chọrọ ime wụ etu enwe CAN Christian Association of Nigeria ka esi wee chọọ ka enwee Traditional Doctors Association of Nigeria Traditional Doctors Association of Anambra State ka e nwee check and balances ka gọọmenti nwee ike na-etinyere unu anya n'ihe unu na-eme dị sure na ihe unu na-eme bụ ka esi wee chọọ ka unu si eme na ihe unu na-eme na-eweta peace and progress n'obodo the reason abụrọ ihe ọzọ bụ na many people ndị a na-ejide na confess onye iju onye iju na o kekwacha ọgwụ n'ukwu onye ị jụọ na ọ sị na onye nke a gwọrọ ya odeshi onye ị jụọ it is as good as gị nwa ịghọta ihe gọọmenti na-achọ ka ị malụ which is identifying yourself anyị enyecha unu nọmba sef anyị enye everybody register nọmba the first person register ya awụ 001 the second person 002 the third person 003 so that in the case of na ejidere onye ori ma ọ na ejidere mmadụ onye omekome ajụọ nya kedu ibe i wiri ịnya na onu onye nyere ị ya ọ sị na 001 onye dị etu dị etu n'obodo dị etu dị etu that your pg your igwe must know na ị na-eme dibia in that town these are the credentials ihe ewetache ọ dị step by step your local government chairman ya ama na ị na-eme dibia na that local government ị dị screened i nwee ike balansịa meere onwe ị ihe o nwerọ onye na-achụ ọsọ go and cool down and read the law o nwerọ mgbe law sị gị apratisịna ọdịnala ị na-eme no na the government want to know ndị dị involve n'ihe a let everybody be registered i weta your number i weta your number weta your INN so that ọ bụrụ na o nwee ka esi wee jide onye omekome a criminal or a suspect ọ wee gbaa aha gị ewelu that details ị submit wee trakịa mara onye bụ ive ahụ malụ dibia ọ wụ mara obodo ọ nọ and another thing enwe checks and balances n'ive a na-eme enwee leadership etu esi wee nwee Anambra State Traditional Council enwee their leader their chairman ka anyị esi nwee n'etiti ndị dibịa dibịa niile nọ na Anambra steeti ndị eze nwaanyị niile nọ na Anambra steeti a nọ na-anọkọ ọnụ mee mitin gọọmenti esendịa a representative for the meeting ịghọtago enwe ike na-ama ihe unu na-emegasị maka na azịza ekechikọrọ ọnụ a da-agbajinwu ya agbaji o nwerọ onye si na abịara ịchụpụ unu ma ịscrap unu out abịa ka e nwee law and order ejide Okeke ọ nyala ọgwụ n'ukwu ajụọ ya si na onye nwa meere ya ọgwụ ejido awee na-achọzi ka a marụ ma ọ sọsọ ọgwụ eji eme ajọ ive ka ndị dibịa Anambra steeti na-agwọ

nobody will intimidate you unu enwe a body na-aguide unu n'ihe niile unu na-eme that is why education is power go and read the law the law adịrọ targeted at anybody ọ mgbe a kpọọ gị mgbe e kwugo onye ọbụla bịa rejista bụ i kwere abịa mgbe a ka ndị ilo ya eje dele petition against you na gọọmenti na polisi na dss because wa afụgo na ị chọrọ identify from there gọọmenti abịababe gị mana ọ bụrụ na i kunie jee mee ihe e kwu sị mee follow the process nweta your document your certificate and id card a batabe i gosi wa the thing ejewalụ ejewalụ ka iji na-eji na ihe nwere isi ihe nwere ebe ọ banye wee create anarchy and confusion in the state you cannot fight government Soludo ị na-afụ anọrọ in that seat as the governor in his power is a duly elected candidate of a party that became a governor for everybody. So whatever decision ọ ya na-emake in a state, ya abụrịrị decision ya efavor the state, ya bring about peace and progress in the state. Mana ihe m na-ayọ gọọmenti, ihe m na-ayọ gọvanọ abụrọ ihe ọzọ wa akpụọ isi si kpụọ afọ ọnụ ka a na-achụgharị ndị dibịa sị malụkwa na enwekwa ndị nọ n'ụlọ ụka ndị dibịa ka mma enwekwa ndị mpụ na aghụghọ nọkwa n'ụlọ ụka na-eso mmadụ dị ka onye eze Jesus ọ na-edu so many youth eje na mmiri ọ na-egbu anụmanụ na mmiri na-agbụ ya ọbara na mmiri ọ na-atụ ya ego na mmiri ọ na-eme dibịa ọ na-eme ụka ọ dịrị mmadụ aka e need icheck ọfụma wee malụ nke ọ kwụ n'anya ya so ihe m na-ekwu abụrọ ihe ọzọ ghọta m ya take your time go and read, read the law nwere mgbe law sị don't practice your tradition so that ọwụ na ị na-eme and another thing don't allow any lawyer to deceive you vuum ka mma karịa statement e tie iwu n'obodo follow the iwu go and verify and come out i je na-echekwudo na ị nwere lọya ya abịa bịa akwụ ya rịbara ya na kọt onye ọbụla na-achọ akpa ya o everybody dey find im pocket vuum ka mma karịa statement you go and get verified gọọmenti amalụ gị ị malụ gọọmenti e nwee leadership enwe ndị ya na-echeck ihe unu na-emegasị ka a dị sure enwego so many native doctors shrine abata afụgasịa arm and ammunition enwere so many native doctors house enweche link up with kidnapping and the robbery in previous years in previous months in previous days and that is why the government want to gịnị curtail some certain gịnị reoccurrence were ọnụ mmere iwe